nnukwu onye egwu ama ama n'ala Igbo material batara Accra Ghana ọ batara Accra Ghana ime program ime show anya ya nwa na-anụkwa maka eze Igbo na-afụkwa na soshal midia maka na ya nwa gụrụ egwu sị na ebe ife na-adị ka ọ na-adị atụ ụgwọrọ ya ga-adị ka ị gara ka ị bịa ya gazie chi n'azụ ụlọ chọọ onye ọka eji si ya sị na ọ ga-eruru na obi igbo ahụ ka ọ ga-ekele eze igbo ka eze igbo makwanụ na ọ batara maka na asị ejewe ejewe akaara eze alawa alawa akaara eze onye onye butere anyị
igwe igwe ekene m unu biko nke onye chi ya zarụba mụwa bụ ogbuefi osinobichukwu honourable ikem mazeli eji material onye nwe egwu wee malụ ee ụmụnne m nọ na Ghana sị ka m bịa ka m bịa mee ife eji wee malụ m ka m nyekwa ụmụnne m obi anwụrị m wee bata ee ọ mmadụ ka afụrụ wee bịaba obodo e nwere isi afụrụ wee kpaba okpu asị ezigbo nwa afọ Igbo nụrụ asụsụ bụ onye echichi n'ani ọnịcha m wee sị mba na m bata obodo na aga m abịa na nke ndị oyibo na-akpọ homage aga m abịa be igwe eze igbo niile ka o wee malụkwa na mụ bata n'obodo maka ọbịa m bịarịtu a ma m abịarọ ịgba na asị m na eti m egwu sị na isi mmiri ada-ata ata ọ nya ka m ji wee bịa n'isi mmiri ee maka onye nna ya ziri ori na-eji ụkwụ agbawa ụzọ eburu ya na m bịasịzi ebe a n'ụtụtụ a m bịa nalụzịa ngọzi n'aka igwe m pụzịa ebe ụmụnne m nọ

ihe ebe a na-akpa nkata otu ọ ga-esi adịrị igbo mma dịrị naijiria mma dịkwa gana mma dịrị ikwu na ibe mma dịkwa ma ndị iro mma maka na nkata anyị na-akpa awụghị naanị maka ndị ọma ga-agba ma ndị iro maka onye iro ga-eme ihe nchigharị agwa ezigbo mmadụ maka akpa nkata dị mma onye iro nụ na nkata dị mma ọ wụ ka ọ nwụọ anwụ ma ka o chigharịa ya echigharịa ọ wụ gị ị gaghị ebu ụzọ ụmụnne m kpọrọ gị bịa n'obi Igbo eh, ha duzi gị eduzi gụnwakwa mbịakwa n'obi Igbo si na ị chịrị ị bịarute ebe ahụ m ị gaziri agazi ma sị dịka m gọọ na mmanya na mma ga-ezu gị ahụ dịka m gọọ na mmanya ị ga-ahụ ogologo ndụ ise dịka m gọọ na mmanya olu gị ga na-atọ ụtọ ise dịka m gọọ na mmanya ị ga na-ahụ nnukwu ego ise dịka m gọọ na mmanya mgbasị gị ahụ nke gị ise dịka m gọọ na mmanya udo Chineke ga-achị n'ime gị ise ma sị ala Ghana ị bịara ga-agọzi gị ise ọ ga-awụ ị pụta iti egwu ndị Igbo gbakọ

ebe ọ bụla ha gara ha drọpụ their footprint nwee ike ịga n'ụwa niile na ị ga-ahụ strong Israeli community ị bịa na Amerịka ọ ha ji Amerịka so ebe ọ bụla ndị Igbo n'ụwa niile a na-eji anyị ama atụ ihe ọma i kwuo okwu ịrụ ụlọ anyị ga-arụ atọ anọ ise n'ala ndị ọzọ i kwuo okwu biznes anyị ga-akpọsa ahịa na-atụ kọntena na-arụkwa aka ọrụ ma manufacturing ọ ihe e ji mara igbo ebe anyị bikwa wụ gana ndị anyị bi nga ha ma anyị n'anya anyị hụkwa ha n'anya ebe anyị bi gana anyị na-agbasi mbọ ike and i si kotonu gafee togo si togo bata gana gị sụwa bekee ndị ọzọ french ka asụsụ bekee ka anyị sụka bekee ahụ ụmụnne nke ị na-ahụ njirimara anyị na egwu anyị na nri anyị na ihe anyị na-eme dịka omenala ndị obodo ọ na-atọ m ụtọ so anyị sị egwu ị bịa iti ebe a bụ obodo nwe ala eso gị ntị n'olu ndị gị na ha na-enwetibere egwu kpọrọ gị bịa